Sos carabineris de su Cumandu Provinciale de Casteddu chin s'azudu de cussos de Nugor e Tàtari ch'an ispèrdiu una grefa criminale chi traficabat droga in su 'e Casteddu. Sos militares, custu manzanu, an eseguiu batòrdighi ordinàntzias cautelares, sete in càrcere e sete a sos domiciliares, firmadas dae su gip de su Tribunale de Casteddu. De s'operatzione, cumintzada a pustis de s'irrobatòriu a sa filiale de su Bancu de Sardigna de Casteddu, fatu su chimbe de agustu de su duamiza e sèichi, Nd'at faveddau in una cunferèntzia pro s'imprenta su colonnello Ivan Giorno, cumandante de su repartu operativu. Sos indagaos sunt acusados de possessu de droga pro la bèndere dae capidanni de su duamiza e sèichi a maju de su duamiza e dechesete. A una de sas pessones a sos domiciliares li sunt imputande peri su reatu de ricetatzione, ca in s'ìnteri de sa percuisitzione an acatau mertze furada a una dita de Assèmini. A un'àteru l'an acatau chin una pistola càlibru sete sessantachimbe furada e sete brocas de su 'e tres sèculos innantis de Cristos. S'operatzione est cumintzada arbeschende a oje chin prus de otanta òmines e chin s'azudu de sos cassadores de Sardigna e un'elicòtero dae Elmas. Sos carabineris de sa Cumpagnia de Lanusè an aviau sas indàgines pro iscopèrrere chie in sas dies coladas at caddau un'autista de s'Arst de chimbantachimb'annos. S'òmine, guidande su postale, in su caminu chi dae Tortolì andat a Lanusè, ch'at colau unu furgone chi fit andande tropu a bellu. Cando acabada sa cursa, ch'at jutu su postale a su depòsitu, at acatau s'autista de su furgone, chi che l'at falau dae su postale l'at caddau e si ch'est fughiu sena lassare trata. S'autista de su postale de s'Arst est andau a su pronto soccorso de s'ispidale de Lanusè ca aiat unu dolore 'e conca forte meda. A sos dutores l'at contau chi pacu prima un'òmine disconnotu l'aiat caddau. Deretu est mòghia sa denùntzia e sos carabineris de sa cumpagnia de Lanusè an aviau sas indàgines pro iscopèrrere chie est istau. Custu manzanu in su Munitzìpiu de Bonifàcio ant fatu sa consulta Corso Sarda, s'organismu interistitutzionale de sas assembleas de Còrsica e Sardigna. In s'ìnteri de sos traballos, presèdios dae sos presidentes Talamoni e Ganau, ant faveddau de chistiones istitutzionales che a sos setant'annos de autonomia, s'insularidade, sa riforma costitutzionale in Frantza, Sa relata supra s'evolutzione istatutària de sa Còrsica e sa deliberatzione supra su benidore de sa polìtica de coesione, sos documentos supra sa tutela linguìstica, documentos in matèria de polìticas sotziales, duas relatas in matèria de istrutzione e una chi pertocat s'ambiente e sa gestione de sas bucas de Bonifacio. Est de importu mannu a amparare e a fortiare sas polìticas de coesione a livellu europeu, cuntrastende sa punna a centrare funtziones, resursas e servìtzios, at nau Ganau. Sas polìticas de coesione si depent prevìdere chin interventos a misura pro sas regiones peninsulares. Sa relata supra su benidore de sas polìticas de coesione in Europa reconnoschet chi sas istrategias macroregionales rapresentan unu de sos istrumentos principales de atuatzione de sas polìticas de coesione ca cheren minimare sas diferèntzias intre sas regiones e ponner paris sas fortzas in favore de crèschida e ocupatzione. Sa Sardigna depet pacare unu miliardu e mesu de euro pro risanare sas cassas de s'Istadu, unu contributu chi ponet in perìculu s'ìsula e su sistema Regione. Sa denùntzia arribat dae sos presidentes de sas Commissiones Bilànciu, Franco Sabatini, e Autonomia, Francesco Agus, chi an annuntziau s'aviu de una vertèntzia nova chin s'Istadu, un'iter chi at a comintzare cras chin sa sètia cumpartia de sas duas Commissiones. Amus a comintzare chin sas auditziones de sos assessores a sos entes locales e a sa programmatzione e de sos rapresentantes de Anci e Cal, at nau Franco Sabatini. S'obietivu est de arribbare a una risolutzione de presentare a su Cussizu. Sa chistione est sèria e meresset unu dibàtidu pùblicu. Sabatini e Agus an amentovau sos trasferimentos mancaos pro trichentos milliones de euro. In su duamizaesete s'Istadu a sos entes locales li dabat otichentosessantotto milliones de euro, tantu chi est minimau in su tempus fintzas a arribbare a sos duchentosbinti milliones de euro de su duamizadechesete. Otantaduos milliones de tassas provinciales si los mantenet s'Agenzia de sas Intradas chi, a pustis che los tramudat a s'Istadu. Est una situatzione pesante meda, at nau Sabatini, e si a custu s'annanghen sos seschentos otanta milliones de euro de acantonamentos, sa chistione est drammàtica, arriscamus de non resessire a parare fronte a sos bisonzos de sos comunes sardos. Sa chistione si diat pòdere risòrbere chin s'ativatzione de s'Agenzia Sarda de sas Intradas. Cando mancan pacos meses a sas eletziones regionales, su centrudestra at comintzau a apretare sa Giunta Pigliaru. Custu manzanu Forza Italia in Casteddu at amaniau un'addòbiu pro faeddare de traballu chin su professore Severino Nappi, responsàbile de su setore Mezzogiorno, su senadore Emilio Floris, chi fachet parte de sa Commissione Traballu e su cussizeri regionale Stefano Tunis. Chin sa Giunta Pigliaru sa Sardigna est torrada a coa in totu. S'economia est pejorada e semus torraos in s'obietivu unu de s'Unione Europea. S'oferta de traballu est menguante. Su ciclu formatzione-istrutzione est falliu a dispetu de totu su dinare a disponimentu. A lu nàrrere su capugrupu de Fortza Italia Alessandra Zedda chi at espressau su pistichinzu suo pro su benidore de sa Sardigna ca a fronte de sos datos negativos de sa Regione, sos provedimentos prus rechentes de su Guvernu natzionale che a su decretu dignidade arriscan de addasiare galu de prus s'economia. A pustis de dec'annos dae sa crisi de su duamizeoto, at nau su cussizeri Tunis, sa situatzione de sa Sardigna no at mezorau in nudda. Sos ocupaos in s'indùstria e in s'edilìtzia sunt minimaos e petzi su setore de sos servìtzios s'est ripresu unu pacu. Su senadore Floris at fatu ischire chi su partiu s'at a impinnare, cumintzande dae s'addòbiu de crasa chin su ministru Di Maio, pro mudare su decretu in duos puntos importantes, s'aumentu dae bintibator a trintases meses pro sos cuntratos chi colant dae tempus determinau a indeterminadu e sa torrada de sos voucher.